ne balimamuso jɛman dɔ don alima na bintu ani alima olu de tun bɛ umu sangare kɔ umu sangare depi o wagati tuma min na depi umu sangare ka kasɛti fɔlɔ bɛɛ y'a dɔn k'a bɛ se dɔnkilida la kasɛti filanan bɛɛ y'a dɔn ko umu bɛ se dɔnkilida la ne bɛ umu dɔn parce que mɔbili dɔ tun bɛ umu bolo 205 je crois o de tun b'a bolo a bleu vert métallisé tun don

umu sangare a tun bɛ na maintenant umu sangare ale umu sangare balima de ye na bintu ye donc umu sangare tun b'a ka dɔnkilida la o y'a sɔrɔ umu sangare yɛrɛ tun ye fasalimani ye donc umu sangare commencera a bɛ turunaw kɛ i y'a faamuya a tanti o a tanti de y'a fɔ an ɲɛna parce que umu ba ani nabintu olu somɔgɔw ani nabintu faw nin bɛɛ ye balimama ye donc ko a ko nabintu umu ba de ko na bintu ba ma ko ka na bintu di ko umu ka bougeliw ka ca a ka misɛn ko ka na bintu confier umu na na bintu komi o y'a balima dɔ ye donc u gɛrɛ balimaya kun b'u ni ɲɔgɔn cɛ u gɛrɛ cogo filɛ nin ɲɔgɔn na donc u nana don ɲɔgɔn na ten umu n'a bɛ yala i y'a faamuya wa umu ka confiance don fo ka na u kɔrɔbaya ten na bintu alima o fana ye dɔnkili dɔ da na bintu nana ka na dɔnkili da ka sede na bintu nana ka na sede bɔ umu y'a dɛmɛ a la kosɛbɛ na bintu ka volume fɔlɔ la umu yɛrɛ y'a bɔ k'a d'a ma sa donc a kɛra ten alhamdulillah rabbil alamin mali kuru kara bɛɛ o gurupu si tɛ k'u y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ k'u bɛ ɲɔgɔn fɛ n'i ye gurupu kelen dɔrɔn bɔ a la o ye gurupu jumɛn ye amadu ni mariyamu n'i ye amadu ni mariyamu bɔ a la o gurupu si tɛ o mɔgɔ si tɛ k'u y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ k'u bɛ ɲɔgɔn fɛ ne bala ko ten i tɛ tigɛ a la i ka gurupu fɔ n ɲɛna i ye minnu ye k'u y'a daminɛ k'u y'a laban n'i ye amadu ni mariyamu bɔ a la ten bilayi talayi n'i ye amadu ni mariyamu bɔ a la ne bala ko ten tɔ a gurupu tɛ yen gurupu kelen min y'a kɛ o kun ye fɛn ye segukaw ka gurupu sipɛri bitɔn olu kɔrɔla i y'o faamuya wa eta ma sɔn k'olu dɛmɛ i y'a faamu o fɔ ko olu kɔrɔ wala olu kɔrɔla ka sɔrɔ olu ma fara i y'a faamu bɛɛ b'i yɛrɛ ye mɛ olu ka gurupu kun bɛ yen n'i y'a bɔ a la a tɛ yen a jelimuso n'a jelicɛ tɛ yen ko ne bala ko ten k'u y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ ko fo ka taa laban n'i ye safura denɔ o n'a cɛ safura den dɔ n'a cɛ a t'olu da min bɛ ngɔni d'a kan na je crois n bɛ to k'a denkɛ ye sɔn t'ale tɔgɔ dɔn a bɛ to k'a kɛ n'i y'a bɔ a la a tɛ yen jelimuso fɛn o fɛn n'a dɔ k'i ta dɔ k'i kun bɔ n'i ta ye i dalen don mun na i kun bɔ n'a ta ye n b'a susu a bɛ don donc groupe joli bɛ yen u y'a daminɛ alihamudulila a balimaw don kasɛti kɔmansera ka na bɔ donc n'i ye mɔgɔ kalan a n'a tigi ko k'a b'a yɛrɛ ta a b'a yɛrɛ ta kɛ o ye diyagoya de donc fɔliw nana u nana fɔ ɲɔgɔn kɔ u fɔra ɲɔgɔn kɔ mais n'u fɔra ɲɔgɔn kɔ alihamudulilayi u ye ɲɔgɔn bila na bintu taara kɔdiwari a mɛnna yen ka tila ka taa cameroun a nan'o la an hakili b'o la umu sangare o y'a sɔrɔ umu sangi bɛ yen umu sangare yɛrɛ ye umu sangi mɔbili kelen d'a ma na bintu ma a kun b'o kɔnɔ a b'a ka kow kɛ an bɔra min kalama don kelen a nan'o jɔ k'a bɛ taa ka na a ma na bilen donc a na tilala ka segin ka na u ani umu sangare kumaw kɛra i y'o faamuya umu ko k'a b'a dɛmɛ k'a ka nin bɛɛ dabila i y'o faamuya donc alihamudulilayi rabil alamina mɔgɔw ka se ka ko dɔw dɔn mɔgɔ minnu ye san mugan san bi san mugan ni kɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ san bi saba bientôt olu tɛ se ka taa kɛlɛ manamana kow la dɔnkilidalaw n'aw ye farala ɲɔgɔn kan ka kɛ dɔnkilidala ye ka dɔnkili da ɲɔgɔn fɛ ni wagati dɔ sera i y'o faamuya wa ee denmisɛnninw bɛ k'e laminɛ ni wagati dɔ sera i b'a essaye k'u bilasira ni min b'a yɛrɛ ta o b'a yɛrɛ ta n'i mago b'u la u bɛ na je crois c'était ça bon kɛlɛ kɛra fɛn min ye ka n'a fɔ ko subagaya ko subagaya kuma bɛɛ bɔr'o la ko umu sangare k'o ye subaga ye mais attends aw ka dugu bɛɛ y'u ye k'a fɔ ko jɔn ye wari bɛ mɔgɔ min kun ni dugu bɛɛ i delila ka mɛn ko musokɔrɔba dɔ ye subaga y'a den ko wari b'a den kun ni dugu bɛɛ i delila ka musokɔrɔba dɔ ye wari b'a kun ni dugu bɛɛ k'u ko subaga don i delila k'a ye i y'a faamuya wa waritigi dɔ ba i y'o kɛlen subaga ye subaga est-ce que e bɛ suya dɔn a kana mɔgɔw yɛrɛ don a la dɛ parce que ni umu ninnu y'o de ye a kana mɔgɔw don a la parce que ne ta rɔ subaga bɛ taa wari mun ɲini o subaga min dɔnna tantɔ subaga min dɔnna diɲɛ kɔnɔ subaga min bɛ ka jamana kun kɔrɔta cɛ o mana kɛ suya min o ka di dɛ c'est à dire ni saya sera ni mɔgɔw dusu tiɲɛnen don umu ala ye ko dɔ kɛ umu ye umu woloba o banna ka sɔrɔ umu tɛ mali kɔnɔ mais na bintu banana na bintu banna umu tɛgɛ kɔnɔ yɔrɔ o y'a dan ye a ye woloba umu woloba yɛrɛ ma ban a tɛgɛ kɔnɔ ala ma sɔn o ma a yɛrɛ woloba mun y'a kɔnɔ ta ala ma sɔn diɲɛ kɔnɔ k'o ni bin k'a yɛrɛ to mali kɔnɔ o kɛra ka sɔrɔ umu bɛ kɔkan mais na bintu mun y'a dɔgɔmuso ye ala ma sɔn diɲɛ kɔnɔ o ni ka bin ka sɔrɔ u bɛ kɔfɛ umu nana o y'a sɔrɔ na bintu man kɛnɛ umu nana bɔ a kalama ko bana ka jugu na bintu cɛ bɛ balo la a ɲininka ne bala bɛ ka mun fɔ

mais saya lafiya de kun bon e mun bɛ k'a fɔ ka t'i sigi video pour que i ka video ka lajɛ pour que i ka tiktok ka lajɛ ka t'i sigi k'a fɔ ko u u i b'o jateminɛ n bɛ kuma kelen f'i ɲɛna kumakɛlaba n'i y'a ka kuma bɛɛ kɛlen tiɲɛ ye sɔsɔbaga de t'a la i bɛ ne ka video ta k'u lajɛ u u ko ten u y'a fɔ u y'a fɔ u cɛ o cɛ dalakan ye u u u nafigidenya taamasiyɛn don u u u ye jɔn ye ne y'a mɛn i y'a mɛn jɔn da u tɔgɔ bɛ u la wa i cɛkɔrɔba musokɔrɔba de bɛ n'i sigi ka dɔ lagosi ko u y'a fɔ ka dɔ lagosi ko u y'a fɔ ka dɔ lagosi ko n y'a mɛn ka dɔ lagosi k'u ko tan i tɛ se ka u tɔgɔ fɔ u bɛ u ye jɔn ye nafigidenya kuma de ye u ye u ye jɔn ye i ma i y'a mɛn mun da i dalen t'o la u ye jɔn ye i ye fugari de ye u ye jɔn ye muso dɔgɔnin a ye mun lamɔ ka mun lakɔrɔbaya o nana ban a ba banna a ma mɛn a balimamuso nana ban a ma mɛn a b'o dusukasi kɔnɔ a b'o sɔnja kɔnɔ e ma miiri i ba la i ma miiri i kɔrɔmuso la i ma miiri i balima la i ma miiri i dɔnbaga la i ma se k'i bila o muso pilasi la o yɔrɔ la e bɛ bɔ ka taa video kɛ ko u u y'a fɔ n y'a mɛn mais n'i ye mun kɛ diɲɛ kɔnɔ o de bɛ sara i la ni umu ŋaniya man ɲi walahi a tɛ nin bɛɛ kɛ sanga la ni ni umu ka jugu bilahi a tɛ nin bɛɛ kɛ sanga la ni umu ye kafiri ye a tɛ nin bɛɛ kɛ sanga la ni umu ye munafigi ye umu sangare tɛ se ka plus de combien d'années k'o kɛ sanga la k'o kɛ sanga la a ma bin k'o kɛ sanga la a ma lebu k'o kɛ sanga la a ma tomber k'o kɛ sanga la a tɔgɔ ma bɔ a la k'o kɛ sanga la a danbe ma bɔ a la k'o kɛ sanga la a nege ma bɔ mɔgɔw la k'o kɛ sanga la o tuma na a ye kɔ jumɛn sɔn a ye kɔ jumɛn sen ala ye ni tɔw ba m'o sen a ba ye nakɔ jumɛn sɔn ala ye ni tɔw ba m'o sɔn a fa ye ji jumɛn di ala ma ni tɔw fa m'o ji di an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna dɔnkilidala joli bɔra wasolo a camanba de depuis umu t'a dɔn k'a bɛ bange ne bala ko ten a dɔnkilidala camanba minnu tun bɛ se n'a ye dɔnkilida la minnu tun b'a kalan dɔnkilida la wasolonkaw mais ne ko ta ye tɔgɔ min sɔrɔ wasolo o muso ma bɔ a kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ dɔnkili la mun y'a sɔrɔ a cɛ yɛrɛ tɛ jango a muso wa ne bala b'o f'i ɲɛna wa mali kɔnɔ i y'o faamuya mun ye dɔnkili da ka tɛmɛ maliyɛn bɛɛ ka cɛ fara muso kan mun ka dɔnkili ka ca ni bɛɛ ta ye mali kɔnɔ i b'o dɔn yɔrɔ bɛɛ t'o dɔn o de ye tara bɔrɛ ye tara bɔrɛ de ka dɔnkili ka ca ni bɛɛ ta ye tara bɔrɛ mais mali kɔnɔ tara bɔrɛ ye wo maliyɛn mun ye mikoro ta mun ma mikoro ta mun ye dɔnkili da mun ma dɔnkili da o maliyɛn musoman tɛ diɲɛ kɔnɔ mun ye umu sangare sanga min sɔrɔ dɔnkili kɔnɔ k'i y'a sɔrɔ kɔkan n'i y'a dan sanga la mali kɔnɔ n'aw bɔra a b'i dan parce que jeli tɛ aritisi de don a ye mali se yɔrɔ min na wa a ma dɔnkilida cogo yɛlɛma a dan ye amerikɛnw ka ɲɛbɔ maliyɛn musoman fɛ k'a fɔ k'a ka na ani amerikɛnw ka dɔnkilidala sari ka dɔnkili da ɲɔgɔn fɛ umu sangare don ɛ eh, o bɛna mun de subagaya kɛ ɛ eh, ni dumuni ko don a fɔ sogo t'o bɔ ka misi faga k'a dun o t'o bɔ donc mɔgɔ b'i to ko dɔ la ka ko dɔ lajɛ i y'o faamuya i bɛ mɔgɔw n'u ka dusukasi to ɲɔgɔn na i bɛ mɔgɔw n'u ka sɔnja to ɲɔgɔn na e mun bɛ k'a fɔ ko u oke umu ye mun kɛ e ba ɲɛna n'a ba y'a dɔnna ni e ye e kɔrɔmuso m'o si kɛ e ko k'a ye juguya mun kɛ mais mun mun munna munna ale kɔni arrivera ka tɛmɛ e fa kan ka arrive ka tɛmɛ i ba kan ka arrive ka tɛmɛ e yɛrɛ kan donc e mun bɛ k'a fɔ k'a bɛ ka nin kɛ k'o man ɲi i fa tɛ alimami ye i ba tɛ alimami ye e yɛrɛ tɛ falako ye i n'i ka ɲumayadenya bɛɛ i fa tɔgɔ ma dɔn alimamiw fɛ i ba tɔgɔ ma dɔn aja makantaalaw fɛ i kɔrɔmusonin o tɔgɔ ma dɔn sarakabɔlaw fɛ e mais donc e bɛ n'i sigi ka mɔgɔw ladi mun de la mun de bɛ yen nafiki denya kɔ i e ni nabintu ma baro kɛ a m'a kɔnɔ f'i ɲɛna a cɛ m'a kɔnɔ f'i ɲɛna a ba m'a kɔnɔ f'i ɲɛna i n'a ma gɛrɛ ɲɔgɔn na i t'a teri ye i n'a ma yala i ma deli ka ɲama i ma taa a ka kɔnsɛri la e banni kɛra dɔrɔn ka n'i ban k'i sigi dɔrɔn gangala nafiki denya tetekule denya la est ce que mɔgɔ bɛ se ka nin kɛ umu sangare il faut k'i ka ko dɔ de jateminɛ mɔgɔ minnu sera ka bɔ ni jamana ye jamana darapo ye olu ka kan ka bonya umu ni bonya ka kan umu ni karama ka kan umu tɛ jinɛ ye umu tɛ wɔkulɔ ye e b'o dɔn pɛrɛ ni umu ye ko kɛ mun tɛ nin ye bɛɛ b'a dɔn ne bala ne da impôt tɛ sara ne bala ta ye n da ye mun tɛ umu ye mais ka na dɔrɔn ka n'i sigi dɔrɔn ko n ye kumaw mɛn dɔrɔn i y'a faamu réseaux sociaux fɛ émission susu nin y'a fɔ dɛ nin y'a fɔ dɛ nin y'a fɔ dɔrɔn ka girin ka bɔ dɔrɔn ka n'i sigi i cɛkɔrɔba i tɛ maloya wa umu ye san joli kɛ sanga la ɛ a o tuma mali bɛɛ bɛ tugu a kɔ nafigiya kama umu ye san joli kɛ sanga la umu ye san joli kɛ sanga la o tuma na ala b'ale kelen dɔrɔn kɛ o sanga la tɛ alors que a man ɲi n'a man ɲi a b'o kɛ sanga la wa n'a man ɲi o tuma na a b'o kɛ sanga la ka da mun kan

i t'o kɔrɔ dɔn ni mali la ni mɔgɔ statu bɛ dilan umu sangare statu ka kan ka dilan dɔnkilidala musomanw fɛ ne bala gote i kɛra jeli i kɛra artiste n'a digira i la i bɛ banban bala k'i fɛ walahi ale a statu de kan ka dilan dɔnkilidala jumɛn fɔlɔ nana ka investi musomanw la y'a faamu ka mɔgɔw ta baara la umu sangare a ka hôtel la dɔnkilidala jumɛn sera tuguni ka tila ka mɔgɔw wele ka na ka na izini dayɛlɛ i y'a faamu ka mɔbili monte umu sang umu sangare dɔnkilidala jumɛn tilara tuguni ka taa ka taa yɔrɔ dɔ jɔ k'a lakoori i y'a faamuya wa k'a kɛ i y'a faamuya hébergement ye mɔgɔ joli bɛna baara kɛ umu sangare mɔgɔ joli bɛ yen i y'a fɔ dɔnkilidala jumɛn bɛ yen k'a bɔra a faso kɔnɔ ka sanga sɔrɔ diɲɛ k'a dɔn ka tila ka na ko faso tɔgɔ ma bɔ a ka umu sangare jɔnni ma ɲinɛ a faso kɔ umu sangare jɔnni ma ɲinɛ wasolon kɔ umu sangare jɔnni bɛ kuma wasolon kuma tɔgɔ la umu sangare jɔnni ma wasolon bila umu sangare jɔnni tɛ wasolon bila umu sangare jɔnni y'a ka sanga ɲini mali ni wasolon ye umu sangare depuis a ka gitafɔla ninnu bɛ kolonkisɛw k'a la depuis ale yɛrɛ ka déguisement ni kolonkisɛw bɛ k'a la a umu sangare a ko mali a ko wasolon a ko mali a ko wasolon ɛ o si tɛ bɔ k'e bɛna fɔ k'o ye subaga ye ɛ o mana kɛ subaga min e ba tɛ subaga ye i ba ye mun sɔrɔ hali ɲɔ bu ka fiyɛ n'i ba ko k'a bɛ ɲɔ bu fiyɛ fiɲɛ yɛrɛ tɛ ci i ba mana ɲɔ n'a bu fiyɛ a b'a a b'a kɛ cogo min na a bɛ bɔ sanfɛ filen kɔnɔ ka jigin duguma filen na hali filen tɛ bu ta tellement que i ba ŋaniya ka jugu o de y'i kɛ nin saraka den sugu ye ba ŋaniya juguden han i bɛ fɛ umu ka mun kɛ o fɔ n ɲɛna kɛ wa olu ye ne ka projet mun f'i ɲɛna jɔn ye gutɔrɔn da kare kɔnɔna na umu sangare a artiste tɛ mali kuru kara bɛɛ depuis ala ye mali da ka gutɔrɔn da a ka gutɔrɔn da kare kɔnɔna na umu sangare taa ɲininkali kɛ komini na saraka den e b'o kalama a y'a da jɔn ye k'ale de kelen ka tɛmɛ a kan est ce que a y'a da o de ya a y'a da k'a kelen de ka tɛmɛ a kan umu sangare a bɛ mun wɛrɛ nɔfɛ hey tɔgɔ tiɲɛ tɛ fɛn kɛ den dɔw la koyi i y'a faamu parce que la he u ye n ka ko tiɲɛ bilayi talayi mɔgɔw ye n ka ko tiɲɛ ala de tun b'i ka ko dilan ala de ye umu sangare ta k'a ye ala de ye umu sangare ka ko dilan n kalela ala la bilahi n ɲinɛna n ka sɛbɛn kɔ moriw ye mun di n ma o don kunnasɛbɛn mɔgɔ tɛ ɲinɛ o kɔ umu sangare ta dakan ye sangare kɔnɔ n'a taara abijan i b'a fɔ u ka dun plus de 20 ans ɛ eh, o tuma san wolonwula ɛ eh, ni tɛmɛna ko min kan o la n ka cɛ dakan b'o la koyi n'a taara kamerun i b'a fɔ o de ka jugu n'a taara gabɔ i b'a fɔ o de ka jugu n'a taara burukina i b'a fɔ o de ka jugu n'a nana sɛnɛgali i b'a fɔ o de ka jugu n'a taara tanzanie i b'a fɔ o de ka jugu n'a taara i y'a faamu mozambique i b'a fɔ o de ka jugu n'a taara gambi i b'a fɔ o de ka jugu n'a taara faransi i b'a fɔ o de ka jugu n'a taara espagne i b'a fɔ a bɛ bɔ yen n'a taara itali i b'a fɔ a bɛ bɔ yen nɔ n'a taara grɛki i b'a fɔ a bɛ bɔ grɛkiw fɛ yen n'a taara etats unis i b'a fɔ o de don n'a taara new york i b'a fɔ o de don n'a taara japon n'a taara kore n'a taara i y'a faamuya wa hong kong a mana taa diɲɛ jamana o jamana na san mugan mɔgɔw kɔrɔtɔlen don muso yɛrɛ tɛ se ka hali tile saba kɛ mais a woloba ala sɔnna k'aw ni bi k'a sɔrɔ a m'o ye mais a woloden a ka lamɔden a ka lakɔrɔbaden a ka kodɔnden a ye mun ɲɛ yɛlɛ dɔnkili kɔnɔ k'a ɲɛ yɛlɛ ka mun k'a dɔ ye ka mun dɛmɛ k'a ka b'a ka imazi don mun na a yɛrɛ bolo n'a tɛ yen don min na mun bɛna bila a pilasi la n'a tɛ yen don min na mun bɛ se ka jɔ a pilasi la n'a tɛ yen don min na n'a sɛgɛnna don min na mun bɛ se ka bɔ n'ale dalen bɛ fierté n'a dalen bɛ dɔnkili da a kɔrɔlen n'a b'o lamɛn ka dɔnkili da a y'o mun labɛn o ka fatuli e ma miiri i ma taasi i bɛ n'o kan nɔ ye e cɛ i tɛ miiri a tɛ miiri a tɛ miiri diɲɛ ko jumɛn bɛ yen k'o ma da tɔgɔtigiw kan bilahi ni junior tun bɛ umu na a tun bɛ kɛ mɔgɔ fila de fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ o tun bɛ kɛ nabintu de ni umu sangare tɛ yen mun tun bɛ yira o tun bɛ k'a ye umu sangare y'a kandi a kale k'a kanu k'a kale a kan n'a tɛ yen mun bɛ bila a nɔ la bilahi nabintu jakite don nabintu hali mɔgɔw tun t'a tɔgɔ dɔn i y'a faamuya wa fɔlɔ a bɛ hakɛ to ala ka lahara so sumaya a tun bɛ wele de ko umu sangare ka ɲinjani anw kɔni tun b'a wele ten denmisɛnninya la o tɛ kɔrɔfɔli koyi tiɲɛ de don koyi anw kun b'a wele ten de koyi i y'o faamuya wa n m'a dɔn n'o ye su kɔrɔfɔ ye ni su kɔrɔfɔ don a bɛ yafa n ma sinon bon anw kɔni tun b'o de fɔ jekura ne fana ye tiɲɛ de fɔ koyi bon a tun bɛ wele ten de fo ka na i y'a faamuya wa fo ka na kɔrɔbaya fo ka na kɛ franchement olu si tɛ bilen ka na i y'a faamuya wa mais jɔni y'o bɛɛ kɛ c'est grâce à qui umu sangare mais a bɛ t'o o a bɛ taa juguya ko la ka da mun kan mais a bɛ t'o kɔniya ka da mun kan mais est ce que hali u tun bɛ se ka pese basikili kelen na jango a ka ɲɛngoya wa est ce que u tun bɛ se ka pese basikili kelen na wa depuis umu sangare donna dɔnkili kɔnɔ est ce que a ni nabintu tun bɛ se ka bila basikili kelen kɔnɔ bilahi hali hali hali umu jugu i tun tɛ sɔn k'u bila basikili kelen kɔnɔ donc alihamudulilayi badenw de don sinjiw de don saya n'a nana a nana mankan n'a nana a nana kɛlɛ n'a nana a nana ok mais ka t'o kɛlɛkɔrɔ ta i y'a faamu mɔgɔ minnu ye yafa deli ɲɔgɔn fɛ ka t'o kɛlɛkɔrɔ ta mɔgɔ minnu bɛ ka mɔgɔ min furakɛ ka i y'a faamu mun yɛrɛ ka jugu fo karisa ka bana i y'a faamu e ka t'o ta e bɛ k'o furakɛ o ka ban k'a fɔ k'o ye nɔ ye dɔgɔtɔrɔso la

merci beaucoup i b'a dɔn ko bilahi i b'a dɔn ko gino i b'a dɔn ko kadɔ cɛkɔrɔba dɔw bɛ minnu kun tulo ka gɛlɛn wa hali kadɔ cɛkɔrɔba dɔw kun dalen tɛ tanako la olu taara bosow ɲini o boso de o de kɛra e tule ye koyi tule gino i ba ye boso de bilayi a fɔra i fa ɲɛ na ko kadɔ tɛ se boso ma a taara se boso ma a y'i sɔrɔ donc n'a y'i sɔrɔ i ba bɛ neni yɔrɔ min i bɛ na i fa bɛ neni yɔrɔ min na yɔrɔ min na i bɛ na ye parce que i fa ye kadɔ y'a tana tiɲɛ wa i ba ye boso y'a tana tiɲɛ a tana kun ye mun ye k'u fila kana se ɲɔgɔn ma u fila sera ɲɔgɔn ma u ye den lankolon den wolo ko tule gino merci donc mun ka jugu i ka mɔgɔ dɔ labɛn k'i b'o bila i pilasi la k'o k'i balima ye k'o k'i sinji ye ka na n'o ye dɔnkili kɔnɔ k'a kanu o ka k'i ɲɔgɔn ye k'a kanu n'i tɛ don min na o ka ye k'a kanu c'est à dire o aw ka fɔ ɲɔgɔn kɔ umu yɛrɛ tɛ se ka nabintu tɔgɔ bɔ a yɛrɛ la ni nabintu kɛra fɛn o fɛn ye umu tɛ se diɲɛ kɔnɔ umu nabintu ka histoire tɛ se ka fɔ ka umu bɔ a la nabintu ko tɛ se ka fɔ ka umu bɔ a la bilayi wa umu ko yɛrɛ tɛ se ka fɔ ka nabintu ni alima bɔ a la fo ni mɔgɔ min t'a dɔn nabintu ani umu fɔra ɲɔgɔn kɔ a kɔfɛ u diyara nabintu taara cameroun nabintu tun taara cote d'ivoire nabintu nana umu sangare ko ko heyi an bɛ mun kɛ an ka dugu an ka dugukolo san umu sangare de ye dugukolo di nabintu ma plus de 25 millions ne bala ko tɛ bilayi talayi plus de 25 millions ka tila k'a jɔ dɔɔni dɔɔni de a b'a kɛ n'a nana a bɛ wari dɔ min'a la n'a ye kɔnsɛri dɔ sɔrɔ a bɛ dɔ min'a la mais a bɛ mun min'a la o tɛ o a t'a garder a ye o mais o bɛɛ ye pour que ka sira de yir'a la sinon a y'a jɔ ka d'a ma a du bɛ yen wa a banna ka du kelen min to a kɔ ne bala ko tɛ umu sangare de y'a jɔ ka d'a ma k'a terrain d'a ma plus de 25 millions k'a du jɔ k'a d'a ma o a y'o de to a kɔ ɛ a bɛ t'o dun mun na ɛ i bɛ mɔgɔ du a bɛ t'o dun mun na ɛ a bɛ t'o faga mun na a bɛ t'o kɔniya mun na sangare kɔnɔ bilahi aw ma muso in dɔn dakan sa tɛ ne t'a dɔn dɛ umu ne t'a dɔn ne sinankun de don i y'o faamuya wa mɛ umu de ye umu ye n bɛ mɔgɔ fila fɔ aw ɲɛna umu ma ye a y'a to yen dakan don walayi depuis umu donna dɔnkilida la umu ma kasɛti foyi bɔ ko filanan n'a ye min bɔ i bɛ t'a sɔrɔ min bɛna bɔ o bɛ diya ni kɔrɔlen ye min bɛna bɔ o bɛ diya ni kɔrɔlen ye min bɛna bɔ o bɛ diya ni kɔrɔlen ye ne yɛrɛ y'a jate depuis n bɛ denmisɛnya la ka n kɔrɔbaya ka n kɔrɔbaya don min na n'a nana fɔ ko ee ee ee ko ka i y'a faamuya wa ko tailleur Bouakar fɛ yen ne ko n ko non n k'a kuma banna tayɛri buwakari o nɔ n b'o dɔn kojugu i y'a faamuya wa n bɛ taa tayɛri buwakari fɛ yen tɔw bɛ taa dɔnkili ɲini ɲini minnu tɛ dɔnkili sɛbɛn koyi n k'o de kama u bɛ se dɔnkilida la alihamudulilayi arabila lamina u ye nkalon d'a la mɛ aw si sokoto la tata ko a y'a kuma caya caya mɛ bi bɛɛ m'a dɔn k'a fɔ ko jaa k'o tun y'a balima de ye nin fana bɛ tɛmɛ umu sangare ala ka si di ala ka kɛnɛya di taabaga ala ka hinɛ a la i ni ɲɛji de don ba saya ɲɛji diɲɛ bɛɛ fa ka sa sɔgɔmada kelen o ka kusa mɔgɔ kelen ba ka sa diɲɛ bɛɛ fa ka sa sɔgɔmada kelen o ka kusa mɔgɔ kelen ba ka da ka sa sɔgɔma kelen bilahi mɔgɔ tɛ kɔrɔbaya basu kasi ma mɔgɔ tɛ kɔrɔbaya basu miiri ma mɔgɔ tɛ kɔrɔbaya basu hami ma i b'o dusukasi kɔnɔ i b'o sɔnja kɔnɔ foyi man jugu ka balimamuso saya bɔ i balimamuso fana nana ntanya ɲɛngo hasidi n ka video ka lajɛ n tɛ wari sɔr'a la n tɛ kɛ fɛnya la i y'a faamu hasidi ɲɛngo caburucaw ka n'u sigi dɔrɔn ka nkalon inventer nkalon minnu n'a tɛ foyi s'u ma ka nkalon inventer nkalon minnu n'a t'u don da la ka nkalon inventer nkalon minnu n'a tɛ fɛn ɲɛ u ye diɲɛ kɔnɔ a tɛ fɛn ɲɛ u ye lahara u b'a fɔ k'a fɔ k'u bɛ mangoya mais attends billet bɛ ta ka taa mɔgɔ min lajɛ facebook mɔgɔnin kelen ka dakuruɲɛ kelen bɛ se k'o mangoya wa umu sangare an ka taa pulɔ ɲama ta gati fulakɛ den an ka taa musokɔrɔba ɲuman den an ka taa wasolonkaw ka dankelen hmm. ɛ ala jama bɛɛ jɛra ka duwawu kɛ mɔgɔ min ye i y'a faamuya wa walahi ala ka lahara sɔn suma kasemadi ye kasemadi ko ten ko jama bɛɛ jɛra ko ka duwawu kɛ mɔgɔ min ye ko mɔgɔ kelen ka danga t'o la bi ee eh, nɔ cɛ an ka fure maninkakɛ tun bɛ se dɔnkilida la ko jama bɛɛ de jɛra ka duwawu kɛ ko mɔgɔ kelen min ye ko mɔgɔ kelen ka danga t'o la bi umu sangare sangare kɔnɔ sangarew den u ko ko video in kana janya kuma bɛ n kɔnɔ i y'a faamuya wa kuma bɛ n kɔnɔ ka bɛɛ fo umu sangare kanubaga bɛɛ ka bɛɛ fo bɛɛ ka video partage umu sangare ka fan club min filɛ nin ye abijan sanɔgɔ a ɲɛmɔgɔ k'a fo k'a barikada fan club bɛ mali kɔnɔ k'a fo k'a barikada fan club bɛ yɔrɔ o yɔrɔ aw kana ninnu ka patapatakanw lamɛn bilahi talahi umu de ye umu ye minnu bɛ ka nin fɔ nin aw yɛrɛ b'u lajɛ dɛ i b'a i b'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bilahi talahi mɔgɔ ma bɔ a si si la min bɛ se ka mɔgɔ kɛmɛ fara ɲɔgɔn kan wa mɔgɔ ma bɔ a si si la mɔgɔ delila ka biye ta ka taa mɔgɔ min lajɛ wa a fɛn o fɛn bɛ k'a fɔ depala y'u da u ma subaga ye u fa m'a ye u ba m'a ye u tɛ suya yɛrɛ kɔrɔ dɔn wa fɛn o fɛn bɛ k'a fɔ depala y'u da bilahi u ni nabintu ma sigi ka baro kɛ a m'a kɔnɔ f'u ye u t'a kɔnɔko dɔn bilahi talahi nabintu furucɛ bɛ balo la ko ni hɔrɔnden don ko ne bala ko ten dɔn k'a ka bɔ k'a jaabi n ye min fɔ ni nkalon ni tiɲɛ don nabintu furucɛ a furucɛ bɛ balo la a y'a ɲininka a furucɛ bɛ balo la An bɛ nin to tan 2350 50 2345 personnes o 2345 personnes ni bɛɛ y'a partager alihamudulilayi an bɛ nkalon ni tiɲɛ de bɔ ɲɔgɔn na ni minnu y'a dɔn olu bɛ se k'a partager umu kama ne kama ala kama kira kama u yɛrɛ kama ni bɛɛ y'a partager ni bɛɛ y'a partager nkalon ni tiɲɛ bɛ bɔ ɲɔgɔn na nkalon sugu dɔw bɛ an kana sɔn olu ka tigɛ mɔgɔ ka ko dɔ fɔ ko min fɔli bɛ nafa s'i ma ko dɔ fɔ ko min fɔli bɛ nafa dɔ s'i yɛrɛ ma n'a sɔrɔ ni tiɲɛ don umu ye mɔgɔba de bilahi umu ye mɔgɔba ye koyi mɔgɔ mɔgɔ mɔgɔ ba kɛmɛ bɛ taa ka taa waa mugan mugan don biye la k'u sigi ka muso min dalakan lamɛn mɔgɔ ba tan bɛ taa ka taa waa tan tan don biye la k'u sigi ka muso min dalakan lamɛn mɔgɔ miliyɔn bɛ t'i jɔ ka muso min lajɛ muso min bɛ yen n'a ka kan ka na a jɔ k'a dalakan de fɔ n'o ye dɔnkili ye kalo kelen jamana wɛrɛ mɔgɔw bi k'o o biye ta ka sɔrɔ muso min ma k'a sɔrɔ a don yɛrɛ ma se ne kɔni bɛ min f'i na ni barika tɛ sisan tun b'a sɔrɔ umu ko banna ni tɔgɔtiɲɛ de tun b'a kɛ nkalon ka k'i tɛ lamɛn bilayi sisan tun b'a sɔrɔ umu tɛ yen ni barika de b'a kɛ ko mɔgɔ bɛ lamɛn i seko tɛ umu lamɛnni la parce que umu ma fila fɔ umu ko wasolon umu ko wasolon mali walahi wasolon duwawu bɛ umu ye umu ko wasolon a ma ɲin'a bɔdugu kɔ a ma ɲin'a fadugu kɔ wa umu ko ko mali walahi wa umu ko mali ka taɲɛ mali miziki ka taɲɛ mali ari ka taɲɛ wasolon kɔrɔlen ka to ɲɔgɔn bilahi a ma foyi fɔ o kɔ kameleni sarama cɛɲɔgɔnna siran kɔtu ɲɛ fɛn dɔ ye kɔtu kɔrɔ min tɛ se ka nege bɔ burusukɔnɔkaw la parce que e t'a dɔn a bɛ ka mun fɔ la ilaha n'i b'a ka dɔnkili kɔrɔ dɔn bilahi i yɛrɛ bɛ k'a ka fani ye n kɔni bɛ kuma kelen f'i na mɔgɔ ŋaniya jugu tɛ san bi saba kɛ sanga la bilahi n bɛ kuma kelen f'i na hasidi tɛ san mugan kɛ sanga la bilahi n bɛ kuma kelen f'i na mɔgɔ juguman ci bilahi o labancogo tɛ se ka kɛ tan n bɛ n kali ala la ka tila ka n kali kira la bilahi talahi mɔgɔ mɔgɔ n'i ma ɲɛ miziki kɔnɔ n kalila ala la i tɛ se ka nin sɔrɔ sanga la walahi i tɛ se mais dakan sanga ye saba ye n'i ye sanga dɔ ɲini ala b'a d'i ma n'i y'a ɲini ala b'a sanga d'i ma o sanga kelen ala bɛ se k'i bin n'i ye sanga karaba ala b'a d'i ma o sanga kelen ala bɛ se k'i bin mais ni ala yɛrɛ y'a kanu ka sanga di mɔgɔ min ma ala k'a kanu ka tɔgɔ di mɔgɔ min ma ala k'a kanu k'ale ka jɔni min bɛ dɔn ala k'a kanu k'ale ka jɔni min bɛ lamɛn bilahi talahi o bɛ sa n'a ka sanga ye o bɛ sa n'a ka sanga ye ala b'a sago la ɛ umu sangare ka bɔ wasolon ka na ka na an tantiw n'an baw sɔrɔ bamakɔ ɛ o tuma ale ye jɔn ye ka dɔn n'u ye ka tɔgɔ sɔrɔ n'u ye a nana dɔnkilidala joli sɔrɔ mali kɔnɔ a nana mɔgɔ joli sɔrɔ ari kɔnɔ ɛ ale kelen de ye muso ye mais ala t'o kɛ gansa o ye ala ka jɔn choisilen de one love à vous tous sangare kɔnɔ ne ka filamuso kan jumɛn b'i da k'o bɛ cogo di cɛ aw yɛrɛ bɛ ka jama sisan dɛ pɛrɛnsi b'a kan fan bɛɛ fɛ i yɛrɛ b'a kan fan bɛɛ fula aw bɛ ka jama dɛ fula ni mikoro la ilaha ilala ninnu bɛ nɔnɔ biri bilen est ce que nɔnɔ yɛrɛ tɛ pali bila umu sangare ni pɛrɛnsi jalo la est ce que umu bɛ nɔnɔ min a t'a min a bɛɛ de est ce que umu bɛ nɔnɔ min bilen a t'a min o n'o pali bila na a bɛɛ na wari bɛɛ a t'a min o ee wa awa a banna pepe pepe pepe a banna umu sangare fulaw fulaw fa bi yan nɔ fulaw fa ye ne de ye a bɛɛ la la fulaw fa de ye sangare est ce que misi yɛrɛ bɛ umu sangare bolo i depuis an kuma jumɛn ko umu sang ne ko i e e fulamuso ma wɛrɛ dayɛlɛ fo mɔbili dilanyɔrɔ e fula fulamuso ma na ni nɔnɔ mariki ye fa ne ko i e fulama fulamuso ma na ni e fulamuso ma nɔnɔ dilanyɔrɔ dayɛlɛ fulamuso ma mali lait izini dayɛlɛ e fulamuso e fula ni mɔbili izini e prinsi jalo fula ma nɔnɔ feere fo esansi an n'ala cɛ fula ma cɛ fula pɔn fula fula fula ni esansi feere